an b'o fɔ sanga ni waati bɛɛ a ka hakili bɛɛ ka hakili to a yɛrɛ la saya ye cunkan de ye saya ye cunkan ye wa saya bɛ na a ti maa ɲininka dɛ wa saya mago tɛ karamɔgɔya la wa i kalanna i ma kalan fɛn b'i fɛ fɛn t'i kun ayiwa den ka ca i bolo den t'i bolo saya mago tɛ o la ni waati sera i bɛ taa i bɛ taa de o ye diya ka goya de o la an k'an sigi k'an bolow da an dusukunw na ka sigi ka miiri ka taasi ka da la k'a fɔ ko an bɛ diɲɛ na yan an nana de wa don nataw la an tɛna kɛ diɲɛ dugukolo kan yan wa an bɛɛ bɛna bɔ yan kelen kelen ne ka taa an ka dayɔrɔ labanw ɲini an bɛ bɔ yan kelen kelen ne ka taa an ka dayɔrɔ labanw sɔrɔ o la ah. an ka dayɔrɔ ɲini jɔyɔrɔ ko an k'o to yen ah. an ka jija an ka dayɔrɔ ɲini o de ye ko gɛlɛnba ye o la an ka jija k'an senna teliya hmm. e min bɛ se ka ɲuman min kɛ yanni ka taa se ka nɛnɛkili laban ma o ɲuman kɛ kana maa filɛ i ka ɲumanya kɛli la ani ka baara ɲumanya kɛli la ani ka ŋaniya ɲumanya na kana maa filɛ a la dɛ i bɛ se ka min kɛ ala ko la i bɛ se ka min kɛ ala kama kira kama adamadenya yɛrɛ dilan na silamɛya dilan na i ka baara kɛ i k'i ka ala lajɛ k'i ka dayɔrɔ lajɛ fura min bɛ saya la o de filɛ nin ye n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn na nin nin bɛɛ fu de don dɔ i bɛ walaki ka bɔ yan an bɛ taa mali la an bɛ taa burukina an bɛ taa gana an bɛ taa yan fɛ don dɔ dɔrɔn nin bɛɛ bi jɔ nin bɛɛ bi ban pewu sabu ka d'a kan hadamaden fɛn o fɛn bɛ adamaden na a bɛɛ kɔntenen don ni ka d'i ma i n'a fɔ n'i ye mɔbili ye walima n'i ye velo ye walima n'i ye mobilɛti ye mototigi yani tubabucɛ bɛ k'a ka moto dilan de ka jate de k'a bɛɛ la

musola cɛla karamɔgɔ la fantan na tigɛjɛ yɛrɛ la nu naksuhu fil khalqi afala ta'qiluna sijan sɔrɔlen kɔfɛ mɔdenw sɔrɔlen kɔfɛ ka tulominaw yɛrɛ ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ne ala bɛ tilan ka na dɔ bɔ a tigi la k'a tigi nagasi aw sigilen ɲɛna o dɔbɔ ye jumɛn ye k'a ɲin bɔ a la k'a ɲin bɛɛ bɔn ka bɔ a da la k'a sigi denmisɛnya na ne ala de b'o kɛ han adamaden e tɛ tasi ni nin ye wa e tɛ miiri ni nin ye wa han wa bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ ka den sɔrɔ ka mɔden sɔrɔ ka tulomina sɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ wa kan'o bila i hakili la dɛ i bɛ ala sɔrɔ don min o de jatemina jɔrɔ ni o de ye i bɛ ala sɔrɔ don min i ni diɲɛ faranko ɲɛna wa i ni i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ don min ɛseke i ka baara min ye e kun b'a la k'a kɛ ɛseke a bɛnna a donna ala ko minɛn kɔnɔ wa walima a tun bɛ sitana minɛn de kɔnɔ o de ye jatigɛ ye o la ala ko ni an ye si sɔrɔ cogo cogo ko ale ala subahana wa taala bɛ na an nagasi kɛnɛjalan kan k'an senw datiw ban k'an bolow datiw ban i bɛ t'o la ten don dɔ o tuma na ni min b'i la ala b'i k'o karifa i la dɛ ala b'a fɔ k'o dati yɛrɛ sera senw dati bɛ ban k'a sɔrɔ i si dati ma ban fɔlɔ bolo dati bɛ ban k'a sɔrɔ ayiwa i si dati ma ban fɔlɔ i ɲɛ yɛrɛ dati bɛ ban k'a sɔrɔ i si dati ma ban fɔlɔ wa hali da yɛrɛ bilahi a dati bɛ ban i tɛ kuma bilahi komi aw yɛrɛ b'a caman yɛrɛ dɔn cogo min na k'i tulo dati ban bilahi i tɛ mɛnni kɛ cɛ joli a b'olu dɔn olu tulogoya kɛ sanji joli ka sɔrɔ ka sa a ye fiɲɛtɔ joli dɔn olu ye fiɲɛtɔya kɛ ka na sɔrɔ ka sa a ye bobo joli dɔn minnu ye boboya kɛ walahi ne ka na sɔrɔ ka sa a ye mɔgɔ joli dɔn olu ye murugutigiya muruguya kɛ ne ka na sɔrɔ ka sa mɛ ala mako mana jɔ a ka ni na don o don o ye baara yɛrɛ kuncɛlen ye sa o la baara in bɛɛ kɛra ka don min magɛn dɛ o don de filɛ nin ye an bɛɛ an k'an labɛn an yɛrɛ ye kɔni bɛɛ ka labɛn i yɛrɛ ye bɛɛ ka labɛn i yɛrɛ ye ɲuman kɛli la su fara tile kan k'an ŋaniyaw ɲa ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma min bɛ bɔ da la an k'a to u ka ɲa ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin dali masa ma ala mago bɛ min na o de filɛ nin ye min bɛ dusukun na ani min bɛ nɛn na an k'a to a bɛɛ ka saniya n'a kɛra ten farisogo bɛ saniya wa an bɛ ala sɔrɔ ni min ye o de filɛ nin ye an ka hakili to nin na k'an bolo teliya anw de anw de anw de ka ɲi ka ala tando ka ala barika da sabu ka d'a kan ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔla an na o ye jɔn ye o ye sheikh sherifu usumani madani ayidara de ye walahi karamɔgɔ kɛra anw fɛ ɲɛmaa ɲuman ye anw bɛ waso n'a ye hali ni waso yɔrɔ t'an na walahi an bɛ waso ni karamɔgɔ ye an bɛ waso ni karamɔgɔ ye sabu ka d'a kan munna a ye min fɔ a y'a waleya a ye min fɔ a y'a waleya wa a y'a jɔyɔrɔ kɛ siga t'a la wa a jɔyɔrɔ b'a la ka ye ka taa su fara tile kan mɛ an sen b'a senbila nɔ na an sen b'a senbila nɔ na a mana kɛ cogo cogo maa ma kɛ na tɔn in mana kɛ cogo cogo an b'a la fɔ an ka ninakili laban kɔsegi tɛ yen dɛ ayi kɔsegi tɛ yen ni ɲɛtaa tɛ kɔsegi tɛ yen o la an b'a fɛ ka min fɔ ansaru ye an ka cɛsiri an ka cɛsiri baaraw la su fara tile kan baara ninnu bɛ ɲa ni hakilina min ye a bɛ ɲa ni kodɔn min ye a bɛ dilan ni dilan min ye a bɛ dilan ni sabari min ye a bɛ dilan ni kodɔn ni faamu min ye a bɛ dilan ni muɲu min ye an ka jija k'o bila an ka dilanni minɛn kɔnɔ n'a kɛra ten dɔrɔn baara bɛɛ ɲɛna laɲini bɛɛ bɛ sɔrɔ wa an bɛ diɲɛ sɔrɔ an bɛ lahara sɔrɔ siga t'a la fiyewu tari m'a faamu o la dɔnnibagaw b'a fɔ a ko nizam min makarim al kulliha ah. fi thalasi kalimati a ko silamɛya kuma bɛɛ n'i y'a bɛɛ tɛntɛn k'a bɛɛ ɲɛgɛn ɲɛgɛn ah. ko a bɛ taa sɔrɔ kɛlɛma saba de kɔnɔ a banna silamɛya kuma bɛɛ ah. kɔrɔna aya waa wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ walima kɔrɔna aya waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ dɔw ka jate la ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ yigiyigi hmm. ko i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ kuma saba dama de la

mɔgɔw yamaruya kɛli la ni ɲuman kɛli ye mɔgɔw a fɔ musow ye k'u ka jija k'u yɛrɛ majigin furucɛw ye a fɔ furucɛw ye k'u ka kɛ ladiri ye u musow ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ denw ye k'u ka kɛ duwadenw ye k'u kana kɛ dangadenw ye a fɔ kɔmɛrisanw ye k'u ka kɛ ladiri ye u ka feereli la tari i m'a faamu o tuma na a fɔ ɲumankɛlaw ye k'u ka dɔ fara u ka ɲuman kan a fɔ u ye k'u ka dɔ fara u ka ɲuman kan a fɔ sundonbagaw ye k'u ka sun don ala kama ka sun don k'a ɲa k'u ka u ka seli kɛ k'a ɲa k'u ka u ka hijiw kɛ k'a ɲa o tuma na u ka baara ɲuman fɛn o fɛn b'a la k'u ka a bɛɛ kɛ ka ɲa k'u ka caman fara a kan muru bil urufi ko a fɔ u ye k'u ka hinɛ misikinanw na a fɔ eh, i ka mantɔn ye k'u ka hinɛ misikinanw ni yatimaw na k'u ka ala ka diinɛ sankɔrɔta ah? k'u k'u dusukun jɛya muru bil urufi o la o muru bil urufi karamɔgɔ ayidara sigilen don o fɔlɔ de kan o min ye wazuli ye ka mɔgɔ sama ni ka ala jira a la ka mɔgɔ sama k'a ka kaburu jira a la ka mɔgɔ sama ka lahara jɔ don jira a tigi la a karamɔgɔ ayidara sigira fɛn fɔlɔ min kan o de kɛra nin kɛlɛma nin ye i n'a fɔ kɔrɔna y'a fɔ cogo min na o la ne ni aw bɛɛ an ka kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ yamaruya k'i bila ɲuman kɛli la su fara tile ka mɔgɔ yamaruya i ka bila ɲuman sira kan hali ni mɔgɔ ye ɲuman sira kan ankuraze puru a ka dɔ fara a kan an kana k'a sina ye dɛ ayi an kana k'a sina ye fiyewu n'i kɛra a sina ye dɔrɔn o tuma na ansari sigilen a bɛ fɔ cogo di silamɛya sigilen bɛ fɛn saba min kan karamɔgɔ ayidara yɛrɛ sigilen bɛ fɛn saba min kan o ye kelen samanen ye ka bɔ i dugu ma kana k'a sina ye a sina tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka mɔgɔ lasun k'u bila juguman kɛli la ka mɔgɔw lasun k'a bila juguman fɔli la n'o kɛra dɔrɔn o tuma na i samana ka bɔ ansari piye kelen kɔrɔ an k'an janto o la ansaru an ka ɲumanya kɛ an ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye a sanga fara tile kan tile fara su kan i n'a fɔ a bilalen bɛ an ka porogaramu na cogo min na wazuli don min mana se an b'a ɲɛnamaya wazuli don min mana se an b'a ɲɛnamaya ni zikuru bɛ yen don min an seko ye min an b'an seko kɛ ka kuma ka dan an ka faamu danyɔrɔ la an bɛ kuma ka dan an ka faamu danyɔrɔ la an b'a dɔn kuma minnu bɛ fɔ a si tɛ ben parce que ala mako b'a ka jɔn dɔw la bilahi ala mako b'a ka jɔn dɔw la ala tɛ sɔn fiyewu an ka fɛn fɔ fiyewu fɛn min nafa tɛ se a ka jɔnw ma ala tɛ sɔn an k'a fɔ tant que ni anw tɛgɛ bɛ ala bolo tant que n'anw ko ko layidu b'an bolo tant que n'an bɛ dɛsɛra ka sunɔgɔ pour que ala ka diinɛ ka sankɔrɔta ala tɛ sɔn anw ka fɛn fɔ o kuma o kana se ka taa ni ka baara kɛ ala tɛ sɔn fiyewu k'an yamaruya k'an bila o kuma la sabu ka d'a kan tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ alahu sahidu i y'a faamu o la ansaraw an ka janni to an ka kɛ ɲɔgɔn yamaruya ye ni ɲuman ye sanga sanga fara tile kan musow a ye ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛli ye cɛw a ye ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛli ye ŋaniya ɲumanya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kuma ɲuman ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma dugawu ka kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma hakilina ɲuman ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o de ma ko baara taabolo ɲuman a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya ɲuman a bɛ fɔ o de ma karamɔgɔ ayidara ka laɲini o y'a bonda dɔ ye i y'a faamu n'an hakili t'o la n'an hakili tora o la baara bɛɛ bɛ ɲa a filanan o ye jumɛn khuzul afwa ko muhamadu ko yafa ta ansaraw a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔ i ni min mana mɔgɔ mana kɛ sigi kɛ hali tile kelen don an b'o fɔ yan sanga ni waati bɛɛ o mɔgɔ si tɛ yan min ma kalan yan ala sɔnna mɔgɔ si tɛ yan min ma kalan yan mɔgɔ si tɛ yan min ma kalan ni ko min ma kalan c'est à dire kuma foyi si tɛ yen e bɛna bɔ ni kuma min ala ka diinɛ kuma na min ma deli ka fɔ yan ka ye o tɛ yen o tɛ yen ala sɔnna an bɛɛ kalanna bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ bɛɛ bɛ se k'i ta fan dɔn bi parce que kumaw kɛra i y'a faamu o tuma ala ko ko an ka yafa ta muhamadu yafa ta ansaraw a ka yafa ɲɔgɔn ma karamɔgɔkɛ y'a ɲini an fɛ su la ko a kana bɔ fiyewu a ka dugawu jaabi taamasiyɛn fɔlɔ ko o ye yafa ɲɔgɔn ma de ye dɔgɔ ni kɔrɔ a ye yafa ɲɔgɔn ma du kɔnɔ yɔrɔw la o de bɛ du diya muso fila a ye yafa ɲɔgɔn ma o de bɛ du diya o ye sinamusoman fila ye dɔgɔ ni kɔrɔ a ye yafa ɲɔgɔn ma o de bɛ ayiwa siga t'a la fiyewu o de bɛ du diya ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw a ye yafa ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn hakilina ɲini o de bɛ ayiwa eh, jɛkulu diya o de bɛ na ni ɲɛtaa ye o tuma na n'o sɔrɔla ka ban baara bɛɛ sɔrɔla o tuma na khuzul afwa ko muhamadu yafa ta yafa ta o ye kojugu koba de dɛ o ye koba de ye an ka jija an ka kɛ yafatabagaw ye n'a kɛra ten baara ɲɛna ala kira sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn yɔrɔ min na k'a fɔ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma mɔgɔ don min bɛ ka yafa ta ala kira waati min na jugu y'a gɛn ka bɔ maka kira taara k'a ka denmuso fɔlɔ o y'a sɔrɔ furulen don kafiriw fɛ kira denmuso kun furulen don kafiriw fɛ k'a sɔrɔ ni kira ma kɛ kira ye fɔlɔ i y'a faamu a furulen kafiriw fɛ kira kɛra silamɛ ye mais kira ma taa fɔ kafiriw ye ko non ne kɛra silamɛ ye bi a ye n denmuso di yan parce que ale tun bɛ baara kɛ ni ala subhanahu wa taala ka yamaruya de ye ni jibirila ye min fɔ a bɛ baara kɛ ni o de ye i b'a dɔn o la k'a fɔ silamɛya tɛ violence diinɛ ye c'est-à-dire i yɛrɛ kunfɛ diinɛ tɛ i bɛ min kɛ ka wuli ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ kunfɛ ten silamɛya tɛ o ye et puis i bɛ taama de dɔɔnin dɔɔnin ni hakili ni kodɔn ye a tora kafiriw bolo yen mun bɛna kɛ u nana ala kira gɛn ka bɔ maka kira taara madina kira taara madina waati min na u nana kɛ sisan u bɛ mun kɛ u bɛ tɔɔrɔ da ala kira denmuso kan ka se hakɛ la min tɛ se ka fɔ fila kafiri ninnu i fa m'a fɔ ko a ye nin ye e kɔni e ni an b'a bɔ ɲɔgɔn na yan u bɛ denmuso in tɔɔrɔ k'a ɲani k'a tɔɔrɔ k'a ɲani k'a tɔɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na mun bɛna kɛ kira taalen sanji damadamani u ye badiri kɛlɛ labɛn ko fo u ka taa muhamadu ɲɛnama mina n'a ka jama ye sedina bakari sedina ali sedina umaru ko fo ka taga u ɲɛnama mina kɛnɛjalan kan ka mugu don u la u y'o labɛn de kɛ madina e makan ka kɛlɛbolo labɛn ka taa ala kira nɔfɛ madina u taara ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ jumɛn badiri kɛnɛ kan la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahi mɔgɔ ba kelen ani mɔgɔ contre mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ u taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ badiri kɛnɛ kan min kɛ ala sɔnna ala ka dɛmɛ nana ala ye o de fɔ kurana kɔnɔ a ko maa kɛmɛ bɛ yen ko olu bɛ se ka se maa ba kelen kɔrɔ maa kɛmɛ k'o bɛ se maa ba kelen kɔrɔ kɔrɔ de maa kɛmɛ dɔ bɛ yen ni olu jɔra jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ka bɛn kelen ma ka ɲɔgɔn kanu ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ala lajɛ ka ala lajɛ k'ala yɔrɔ lajɛ u ma diɲɛ filɛ u ma jɔyɔrɔ ɲini wala ko u ɲɛ b'u ka ala de la o mɔgɔ kɛmɛ bɛ se ka baara min kɛ mɔgɔ ba kelen minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na ani ni olu mago bɛ diɲɛ de la walayi mɔgɔ kɛmɛ in bɛ mugu don mɔgɔ ba kelen in na
u bɛ mugu don o la mɛ ala sɔnna u cila ɲɔgɔn na mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ in u sera mɔgɔ ba kelen in na bilahi ka caman ɲɛnama mina na o don tile ma yɛrɛ sahabaw ye kɛlɛkɛfɛn mina madinakaw ninnu fɛ u ma deli makankaw ninnu fɛ u ma deli ka kɛlɛkɛfɛn min u t'a ci cogo yɛrɛ dɔn
sadi a bɛ itilize cogo min na u m'a itilize cogo dɔn ala ka dɛmɛ filɛ mun bɛna kɛ ala kira denmuso kun furulen cɛ min ma makan ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan
nin kabako dɔ ye cɛ b'a bɔ a denmuso la k'a lamɔ k'a balo k'a d'i ma
juguw wulila o nɔfɛ e bɛ tila ka fara juguw kan ka taa o kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ a denmuso b'i kun ala ye min fɔ kira nɔfɛ o don dɛ ko kozul afwa ko yafa ta mun bɛ kɛ
kɛlɛ taara se a ka taa banni ma waati min na ala kira burancɛ u ye tɛgɛ d'a kan ala kira denmuso cɛ sahabaw y'a ɲɛnama minɛ de
sinɔn kun b'a fɛ k'a faga yɛrɛ de u nana u y'a kɔlɔsi ka t'a ye kira denmuso bɛ cɛ min fɛ o de filɛ n'an ye nin faga kafiri dɔw ye cɛn mɛ ni kira bɔl'a kalama ɛseke a bɛ ɛseke a bɛ bonya ma
mɔgɔ min diɲɛna ka a denmuso kafiri a denmuso to kafiri cɛ kun ka ala ka laɲini kɔnɔ ni an nana o faga yan don mɛ u y'a dɛndɛn fo k'a ɲɛnama mina bilahi kɛlɛ banna waati min na u taara ni cɛ ye ala kira yɔrɔ la
ɛ ko karama sɛnɛ e don wa ko ɔnhɔn han ko e don ko ɔnhɔn a ko baasi t'a la min bɛ yen ninsara de bɛ yen ninsara i bɛ o de sara tanke n'i ma ninsara sara an t'i bila ko a ka na n'a ka ninsara ye wari tɛ cɛ kun cɛ ye ci bila ka t'a fɔ makan ko a ka mɔgɔw ka ninsara bila ka na puruke ale ka se ka taa ye mɔgɔ ma sɔrɔ a ka mɔgɔ si la min bɛ se ka ninsara in di mun bɛ kɛ ala kira muso hadijatul kubura
a kun ye sanu tulola dɔ kun b'a fɛ a dilanko ɲuman
a satɔ a kun y'o di a denmuso in ma i n'a fɔ tiɲɛ ko taara kalaya mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ cɛ in defan a muso ala kira denmuso o de ye ayiwa a tulola sanu tulola fila ta a ba kun ye min d'a ma kadijatul kubura kun ye min d'a ma ko o de fara ɲɔgɔn kan k'a di cidenw ma ko a ka taa di ayiwa ala kira ma o min ye n fa ye pour que a ka n cɛ libérer aa ala musow tɛmɛna dɛ
bilahi musow tɛmɛna musow tɛmɛna mun bɛ kɛ waati min na ciden nana ciden nana waati min na ni ala kira ka ni a bɛ fɔ cogo di hadijatul kubura denmuso ka ayiwa sanu ye ko u b'a fɛ ka na kɛ ka a cɛ kunmabɔ n'a ye sanu donna ala kira bolo yɔrɔ min na kira yɛrɛ ye sanu ye ka sɔrɔ a m'a ta fɔlɔ a ye sanu ye yɔrɔ min na a y'a dɔn siga t'a la ne muso hadijatul kubura a satɔ a ye sanu min d'a denmuso ma ko ko o y'a tiɲɛ ye o y'a niyɔrɔ ye dɛ siga t'a la o sanu de ye nin ye mun bɛ kɛ sisan ala kira k'o ma a ko n burancɛ don n b'a fɛ ka min fɔ
a ye sanu in segin ka taa di n denmuso ma ko a ba niyɔrɔ don
a ba ka tiɲɛ na ko a k'a ta ni a cɛ ko don ko silamɛw a ka diɲɛ an ka yafa cɛ ma bilahi kira yafara ayiwa cɛ in ma cɛ seginna ka taa cɛ seginna ka taa walahi cɛ ko a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛtigiya a bɛ fɔ nin de ma ko mɔgɔ ka ɲi ka fara cɛ min kan o cɛ de ye muhamadu ye walahi muhamadu kɛra danayamɔgɔ ye cɛ b'a la k'o dusukun na kelen kuma kɛ ka taa cɛ taara se yen waati min na cɛ ye mun fɔ cɛ ko ala kira denmuso ma a ko muso min bɛ n b'a fɛ k'a fɔ i ye dɛ n bɛna sira d'i ma parce que i tɔɔrɔlen don i sɛgɛnnen don ne yɛrɛ tɔɔrɔlen don mais bilahi ne b'a dɔn mamadu ye fɛn min ye n b'a dɔn i fa ye fɛn min ye ladiri don mɔgɔ ka ɲi ka tugu a la mais ka e to ne gɛrɛfɛ yan ne tɛ lafiya e tɛna lafiya n bɛna i masquer k'i dilan cogo dɔ ka sira d'i ma i ka se ka taa madina i fa fɛ yen i taara i fa fɛ yen o tuma na ne ni i ka furu an b'a jɔ pour que u kana ban ka e faga ka sababu kɛ ne ye i fa sababu la u bɛ sɔn k'i faga muso ko basi t'a la k'a bɛ e ma min mana nɔgɔya e ma ayiwa alihamudulila mun bɛ kɛ sisan a ye so de ɲini walima ɲɔgɔmɛ fitirida waati ten a ye ci bila ka taa fɔ ala kira ye nɛɛma ni kisi b'a ma a ko kira ko n b'a fɛ k'i denmuso n b'a fɛ k'a sigi ni ka taa d'i ma ayiwa madina pour que a ka se ka lafiya k'a sɔrɔ kira tun b'a fɔ sahabaw ye sanga ni waati bɛɛ a ko walahi ale denmuso a ka denmuso jɔrɔ bi ka nɔ bila ale dusukun na denmuso bɛ kafiru minnu bolo ko o taasi n'a miiri bi ka nɔ bila ale muhamadu dusukun na mais kira m'a fɔ a ye n denmuso di parce que aw ye kafiri ye parce que a tun bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ mun bɛna kɛ kira ye mɔgɔ dɔw sahaba dɔw de bila o sahabaw labɛnni o mɔgɔ damadamani u b'a denmuso in kunbɛn na désert jamanaw don u b'a la ka na so kan a ye so labɛn sisan ka denmuso in sigi a kan k'a bilasira ka taa n'a ye fo ka taa se a bɛ taa sɔrɔ a sera yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a segira muso in tɛ se ka dɛsɛ tugun ka taa cogo cogo ani cidenw bɛna bɛn jaga a y'u laɲini minnu kɛ jaga jugu dɔw y'a kɔlɔsi olu y'a kɔlɔsi olu y'u ka bamuruw ta k'u ka pɛtɛrɛw ta k'u ka labɛn kɛ n'u b'a la ka cɛ n'a ka muso suruku dɛndɛn u b'a fɛ ka taa ala kira denmuso bɔnɛ a ni na u y'a kɔlɔsi waati min na cɛ in taamana ni muso ala kira denmuso ye a taara se waati min na o désert yɔrɔ in o tuma na a yɔrɔ janyana a cɛ dugu da la cɛ segira waati min na mun bɛ kɛ cɛ segira waati min na hali a ma yanni ayiwa yɔrɔ jan sɔrɔ jugu ninnu olu girinna en même temps ka da kira denmuso la nɛɛma kisi b'a ma u girinna ka d'a kan yɔrɔ min na dɔrɔn cidenw natɔ filɛ cidenw natɔ filɛ olu yɛrɛ girintɔ filɛ ni ka da ala kira denmuso kan bon u nana ka na fɛɛrɛ kɛ so la waati min na dɔrɔn kira denmuso bɔra so sanfɛ ni ka bin a binna k'a sɔrɔ a tun kɔnɔman don a donna madina hali a ma tile tan bɔ a sara hali a ma tile tan bɔ a sara mais mun bɛ kɛ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma ala ye se d'a ma don min a ye eh, makan koro ah. ka makan mina mɔgɔ minnu tigɛ yen ka eh, gɔrɔnti o joli la ah. cɛ minnu kɛra sababu ye ka kira denmuso bin ni a kɔnɔ tiɲɛna ah. ka tila ka sa o mɔgɔw tun b'a a lisi tɔgɔra la k'a fɔ n'an ye ninnu minɛ kɔni an bɛ ninnu faga de mais bilahi makan minana don min ala kira k'o ma k'o ka yafara o ma kira yafara nin kafiri ninnu ma o don tile ma bilahi u tilala ka tubi ni ka don silamɛya na ka ka tila ka kɛ silamɛ sɛbɛ sɛbɛ ye wala ansari sigilen bɛ fɛn min kan a filɛ nin ye a ye ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛli i y'a faamu epi ka yafa ta wa aridi anil jahilina kodɔnbaliw bɛ minnu fɔ o ko ten o ko ten o ko ten a ye tulo cɛ ka bɔ o kɔrɔ a y'a ka ala lajɛ a ye tulo cɛ ka bɔ o kɔrɔ ka ala lajɛ baara in an ma don ala kama an ma don an ma don diɲɛ ɲini kama ah. an ma don tɔgɔ ɲini kama an ma don jɔyɔrɔ ɲini kama ah. an donna dayɔrɔ ɲini min kama an ka hakili t'o la mm-hmm. n'o kɛra ten dɔrɔn an bɛ min fɔ an bɛna janni to a la an bɛ min kɛ an bɛna janni to a la i bɛna taa sɔrɔ an ka baara bɛɛ n'i y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ bɛna don ala ko minɛn na donc ansari dini silamɛya sigi bɛ fɛn saba min kan ah. o de sigilen filɛ nin k'a ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye muso denmisɛnw kamelew a ye janni to o la kosɛbɛ ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ a filanan o ye jumɛn ye ka yafa ta ɲɔgɔn nɔfɛ a sabanan o ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ minnu fɔra a ye tulo cɛ ka bɔ a kɔrɔ a ye ɲɔgɔn minɛ ala min kama a donna ala min kama o ala bɛ yen kabini kunun fo bi o ala bɛ yen o b'aw lajɛra a ka jija mɔgɔ si kana to i sa don ka taa sɔrɔ e ka baara bɛɛ kolonkolonna k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ u ma bila ala ko minɛn kɔnɔ kana taa sɔrɔ i ka ko bɛɛ kolonkolonna ka taa ye sitana minɛn kɔnɔ n'o kɛra o ye bɔnɛ de ye o ye tacɛn ye ala k'an bɛɛ kisi o ma wala an ka jija ka dɔ fara an ka sennɔw kan ka ɲɔgɔn kanu ka baaraw kɛ u n'a ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn bɛ ɲɛtaa di aw ye a k'u nati dɔrɔn u bɛ na cogo cogo u bɛ ɲa cogo cogo mɛ fɛn fɛn bɛ na ni farafarani ye ani fitina ye an ka janni to a bɛɛ lajɛlen na muso kunda cɛ kunda an ka janni to nin bɛɛ lajɛlen na an ka tɔn bɛ sankɔrɔta ni o de ye o de kama karamɔgɔ bɛ waso la bi karamɔgɔ ko n bɛ waso hali bi n'i donna sisan ɛntɛrinɛti na karamɔgɔ bɛ min fɔra a bɛ yafa de ɲini mɔgɔw fɛ a ko ale ansari fiyewu k'a fɔ ko ansari bɛ taa bin mɔgɔ kan ko ale ka tɔnden si t'o ye ka bin mɔgɔ kan ka mɔgɔ nɛni ka mɔgɔ agrese karamɔgɔ hayidara kama ko o tɛ ale tɔnden ko ni mɔgɔ min k'o fɔ ko i nkalon tigɛ o la alihamudulila n'o ye karamɔgɔ ka ladilikan ye anw de bɛ janni t'o la an dama ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ ani mɔgɔw bɛ sigi la silamɛw tɛ ani mɔgɔ bɛ sigiw la kerecɛnw don ani mɔgɔ bɛ sigiw la bolitigiw yɛrɛ don an kan k'an kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen na k'an ka baaraw bɛrɛ kɛɲɛ ayiwa an ka taafanw an kan k'a bɛɛ kɔlɔsi ani ninnu cɛ puruke baara ka se ka sabati an bolo puruke an ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ an denw ka se ka kɛ an bɔnnaw ye don dɔ pour que an denw ka se k'an jɔyɔrɔ fa don dɔ mɔgɔ tɛ ala deli ka baara daminɛ e salen kɔ ko baara tɔ ka ban n'o baara tɔ kuncɛra ka ban o kɔrɔ de e yɛrɛ ma foyi de kɛ fɔlɔ yɛrɛ aa ansari an bɛ nin fɔ ka gɛlɛn dɛ n bɛ o de fɔ ni zikuru bɛ a na ni denmisɛnninw ye ni zikuru bɛ a na ni denkɛw ye denkɛ kɔlenw bɛ so kɔnɔ yɔrɔ la u tɛ na zikuru la denmusow bɛ so kɔnɔ u tɛ na zikuru yɔrɔ la muso dɔw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ u tɛ na zikuru yɔrɔ la karamɔgɔcɛ ala k'an kisi a ma ala k'a yɔrɔ majanya an na saya kɔni diyagoya de o ni e tɛ yen don min olu kɔni olu tɛ se ka kɔnte ansariya la fiyewu wa u t'a dɔn fa tun bɛ fɛn na yɛrɛ bilahi u t'a dɔn fa tun bɛ fɛn na ala k'an kisi o ma dɛ o la o kɔrɔ de e yɛrɛ de i ka du ci ne ka sɔrɔ ka sa an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ an ka kuma musow fɛ ka kuma denmisɛnw fɛ ka kuma denmusow fɛ k'u nɛgɛn nɛgɛn baara bɛɛ bɛ kɛ nɛgɛn nɛgɛn de an b'u hakili suɲɛ de pour que u ka se k'i ka laɲini dɔn wala kɛlɛ tɛ foyi si tɛ n'a kɛlɛ tɛ baaraw bɛ se ka dafa i y'a faamu an kɔni an ma mɔgɔ caman ye zikuru la bi bon an b'a dɔn ayiwa dalilu min kɔni bɛ yen wala peut-être i bɛ taa sɔrɔ minnu ma yan sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn o ye ciw dɔw bila ka na sinon mɔgɔ caman de bɛ yen an ma yɔrɔ nin yɔrɔ nin filɛ an ɲɛ tɛ mɔgɔ si la bi ayiwa an kɔni ɲɛ bɛ n balakaw na olu kɔni ka ca dɔɔni mɔgɔ caman bɛ olu ma na bi k'a la dalilu jumɛn kan an ka hakili to zikuru la tun o la ala k'an ni sababu bɛn ala k'an kɛ sababu tigi kɔmi waati dɔw sɔrɔ an bɛna filɛ an bɛ jɔ yan parce que sabu ka d'a kan surɔ an sira ɲɛna alihamudulila an bɛ filɛ an bɛ dan yan o la dugawu ninnu ala k'a bɛɛ jaabi laɲini ninnu ala k'a bɛɛ dafa ɲɛtaa ala k'a d'an ma wasa ala k'a d'an ma an ka laɲiniw ala k'a dafa ala k'o k'ala bonya kama ciba yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yafara bɛɛ lajɛlen ciba yɛrɛ bonya kama